igbo obi igbo bịanụ nụlụ olu m na m eburukwe na igbo eze m ji eji ire wee jebe n'ana Nli ka m kene aka ji ọwọ aka ji ọwọ onye e ji eziokwu wee malụ na n'igbo bani eze ọdịnala gburugburu ka anyị na-ekwu okwu irugokpo eze ọba odogwu aka ji ọfọ ndị Igbo aka ji ọfọ ndị Igbo dike na ikele foto gburugburu ka mụ na-akpọkwa nya bụ nwa odogwu eze ọfọ bịa kene olu na Igbo niile oge erugokwanụ mgbe ndị Igbo ga-apụta wee mara ihe ntọnanị ihe omimi dị iche iche nke Chukwu ji wee gọzie anyị n'anị Igbo site n'aka onye ndu Dr. Ramas Okoye Asuzu bụ eze ọba akaji ọfọ igbo gburugburu bụkwa onye ozizi nke ndị juu na-akpọ rabai na onye amụma chukwu nke chukwu nyere igbo taa na nke a ihe ọ ya-akụziri igbo niile bụ ihe gbasara ọjị na ihe igbo ji ọjị eme ka anyị gee ntị ọfụma wee fụ ihe omimi nke dị n'ọjị daalụnụ ekene m unu ọ bụ ofu nwa unu mụchara amụcha ofu nwa eji gburu anị Igbo efi ee ofu nwa si na Nri eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu ee eze ọdịnala na omenala Igbo gburugburu ee Chineke ana m ekene ana m ekene Chineke kee mụ bụrụ onye Igbo a sị na onye abụrọ onye Igbo akwa arịrị ọ na-ebe

ee nnọọ n'obu ezumezu world heritage site m na-alụrụ ndị Igbo for more than 20 something years ka m na-alụrụ Igbo ebe a ga na-abịa na-akpara ọfọ ebe a ga-abịa na-ekwu okwu na ọfọ ebe a ga-abịa na-azọpụta nwoke ebe a ga-abịa were mmiri na-agwọ ọya ebe a ga na-abịa wee na-akụzi our heritage mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ Chineke kere nyere anyị ọ bụ that institution ka unu nọ n'ime ya taa eji m obi ọcha wee nabata unu eji m obi ọcha wee nabata unu ee ụwa dị iche iche na-abịa ebe a mahadum dị iche iche na-abịa ebe a unu bịara taa asị m unu nnọọ nnọọ nri nne nnọọ unu mara dịka etu igbo si wee bee na etu onye si nabata unu na anyị eche unu ọjị ngwanụ igbo ndị nwe m anyị enwe ọjị igbo ndị nwe m anyị enwe ọjị ise anyị enwe ọjị ise ee enwere mistake ndị igbo na-eme a bịa n'okwu gbasara ọjị ndị igbo sị na ee na yoruba na-akọ ọjị ebe na ndị Igbo ndị Hausa na-ata ọjị ndị Igbo were ọjị na-eme omenala nke a bụ nnukwu okpokpo asị kachasị asị n'ụwa ndị Yoruba na-akọ ọjị bụ ndị maara ife a na-agba omenala ọ na-eme omenala karịa anyị bụ ndị Igbo ọ maara omenala karịa anyị bido wee ruo echi kpọrọ ya echi na nwanne echi ọjị ka ba ji eme omena ọjị anyị ji n'aka ka ba ji eme omena yoruba ọ bụ na ejiri ọjị egwu egwu ndị yoruba ji ere egwu n'ọnụ ha the mythology of yoruba kingdom obi ni bi iku obi ni bi arun obi kokora koko ile fun wa obi ko ra moto fun wa the yorubas use kola for tradition not the igbos

That's what the Igbo is known for, not for tradition. But they're now coming back. I thank the Almighty God. They're now coming back. Ndị Igbo anyị enwe ọjị. Ọjị bụ mkpụrụ osisi amaalụ eji eme n'omenala Igbo e nwere ndị sị na ọ bụ akị inu ka ba ji eme na ma a mara na akị inu ka eji efe mmụọ alụsị ka alụsị thunder na yoruba and all the igala kingdom and everything bụ akị inu ka eji efe mmụọ alụsị kacha alụsị e nwere ndị sị na ba na-aga ụka kpa na akwụkwọ ị bịa na occasion ba enye gị akị inu without knowing that akị inu is worse than kola ọ ya ka eji efere ya mmụọ ya ka mmụọ na-eri ọ maka ndị nkwutọ ka m ji ekwuru okwu a ọjị ka m ji n'aka n'ala Igbo ị bịaba na be mmadụ ihe izizi ọ ya ebu ụzọ nye gị bụ nzu nzu bụ na ọ nabata gị weta obi ọcha o were nzu ọ kpọkuo Chukwu wee nabata gị sị gị nnọọ nzu ka a na-ete pọda nzu ka eji anabata onye ọbịa onye ọbụla ị bata be ya nyere gị nzu the white chalk the man that his conscience is clear ya na obi ya dị ọcha n'ebe ị nọ na ọ nabata gị n'eziokwu na ndụ eji m nzu wee nabata unu Nnọọ. wee na-akpọzi igbo bụ igbo bịakwa were ọjị a sị na esi- a na-esi n'ụlọ mara mma wee jewe n'ilo wee na-asị anambra bịa wepụ ọjị unu agwa m anambra bịa wepụ ọjị wee na-akpọ imo bịa were ọjị unu wee na-akpọ abịa wee na-akpọ abịa dogwe n'ọjị abịa dogwe n'ọjị Enugu steeti ebe anyị si ebe ife niile bido ebe ibe ejebe Enugu ndị nnukwu mmadụ Enugu steeti bụ nnukwu obodo eji mara Igbo niile n'egwu Enugu ka ife niile bido n'ala Igbo ndị Enugu bịakwa were ọjị ee ọ kele ana m anụ ka ị na-ekwu wee kpọrọ ndị ebonyi ndị odogwu ebonyi ka e nwere n'odogwu ịchọ ka agba agba ee ọ na na-asị ndị ezza anụsị n'ọgụ ee ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ ọ nụrụ ube na nwanne agbana ọsọ anụsị n'ọgụ Ebonyi ngwanụ nụ bịa were ọjị wee na-akpọku ndị nwanne anyị delta ndị delta bịakwanụ were ọjị ee ụmụnne anyị ndị riva enwere ndị kwere na ndị ekwetarọ emechekwa ekwekarịa ndị kwere ekwe mana a krọsụrụ na mmiri asụsụ echenji ya kwa rivers ka bụkwa nwanne anyị ndị na-agọ na-agọ ndị na-akpali igbo na-akpali anyị na-amụ ha amụ emecha ha ma na ha bụ igbo ee ndị akwa ibom bụkwa nwanne anyị unu ekwe were ọjị ee etu unu wezi were ọjị ebe ọ na onye kewa ọjị na-abịa n'emume n'ala igbo ọjị enwerọ aka o nwerọ ụkwụ mana abịa n'emume ọ gaba ije ọnya ka eji mara ọjị ọ bụrụ na a na-eme nwaanyị abụrụ ọjị ị ma na ife ị na-eme nwere isi

ee anyị kpọọ ya egwu ugboro ọzọ ugboro asaa chukwu okike abịama nna ndị nna eze ndị eze chineke nke anyị mere igbo iwe ji wee bụrụ igwe chineke nke ojukwu na nnewi ee chineke nke queen elizabeth ji wee loo moto ojukwu mmanụ akị ka ọ na-ele wee gbaa Rolls Royce ee wee na-ekele chineke ndị dị iche iche akanu ibiam chineke nọ na ngwa ee chineke chukwuemeka oju- odumegwu ojukwu nwa amụchara amụcha nwa amụchara nwunye ofu nwa igbo ya echetakwa elu na fụrụ na ndụ eh, gara na ndụ wee na-ekele chukwu chineke nke ume moriri chineke nke oke ka dụkwa chineke nke ndị nna nna anyị ba ka nọ n'ike ji anaba ee chineke emo mbọlụ obi ekwulie na nri unu gbagotewakwanụ chineke nke adara ịgara chineke nke idigo na agụleri chineke nke ejidike na agụrụ chineke nke tabansi tabansi udene chineke nke akpamgbo ee na nimo chineke nke ee onyiuke unu gbagotewekwanụ onye gwa ya gwa ibe ya chineke nke the zik of africa the tallest zik tree in africa chineke nke ọkpara the fastest economic development economic in West Africa, southeast of Nigeria before the war. Ọkpara bịa werenụ ọjị. Onye gwa ya gwa ibe ya. Onye gwa gwa unu, unu bịa, anyị ji ọjị n'aka. Wee sị na ọ ya-adụrụ nwoke mma, dụrụ nwaanyị mma. ọ ga-adịrị Anambra mma bido tata ebegoro arụ ọfụ Igbo na ya ebido nwewe aṅụrị na nyere ndị Igbo niile na mkpụrụ ụbọchị iri na anọ tupu mkpụrụ ụbọchị iri na anọ na m mewe ka nnukwu oke mmiri zoo n'Igbo niile n'ụwa niile ọ ike Chineke nyere m m ji wee bụrụ nwa Nri m ji wee bụrụ aka ji ọfọ mgburugburu na m eme ka oke mmiri zoo na ya wụ ụzọ ọkụ mmụọ ekwensu mepe o chetarezikwa chie ya na m emechikwu ya n'ụbọchị taa na ọ ya dịrị igbo mma ebe ọ bụla igbo onye igbo nọ na ya nwewe aṅụrị ọ ya dịrị fa mma eke ọ ya dịrị fa mma oye ọ ya dịrị fa mma afọ ọ ya dịrị fa mma nkwọ wee sị na igbo ya bịa lụọ indọstrị igbo ya bịa dozie igbo Ala Igbo ya adụ mma. Ihe ndị a ka m na-ekwu na ọ dụgwara Igbo mma n'ụbọchị taa. Ya dịrị fa mma na Eke, ya dịrị fa mma na Oye, ya dịrị fa mma na Afọ, ya dịrị fa mma na Nkwọ na Ọfọ kpọọ Chukwu kpọọ ndị ala. Igbo ebe a ka unu ga-afụ ka esi agọ ọjị ekpe ekpere ọjị a na-agọ ọ na-ere Chukwu okike Abịama anyị akpọkugwo gị ọjị bụ ndụ ndị igbo ya nụ mba nata na mba ya wetara igbo ya ọ dụgwara igbo mma ọzọ na ọ dụgwara igbo mma okwu ekwuru nwa oyi ọzọ na ya bụ ụzọ ọkụ mmụọ ekwensu kpọpe o chetere kpọchie na mụ nwa nri ya akpọchikwu ya eze ọba aka ji ọfọ mgburugburu ee ndị Igbo na m akpọchikwu ya etu a m kwuru ya na ọ ya-adị bido tata ee tupu mbọsị iri na anọ na mmiri ya ezo nnukwu mmiri ya ezo n'ala Igbo niile zoo na Naịjirịa niile zoo na Afrịka niile etu a m kwuru ya na-agazie n'ọfọ ọ dị mma ọ na-abụ enwe ndị igbo na ebe abafa ama ma ndị nri echere mmadụ ọjị ha na-atinye ego asị na eji wee sachaalụ gị ọjị ndị nri ha na-eme ya ọjị a na-ata ya ata ọjị abụrọ ihe ọjọọ i were ọjị ọ ya lụrụ gị ụlọ ọjị ya gọzie gị ndị nri na ụmụ nri na ụmụ ndị ụmụ anyị mụtara amụta bụ ụmụ nri ndị nri na ụmụ nri adịghị etinyere mmadụ ego na ọjị gbata obodo niile dịka ịlụ ahịa mmelem ibido na ọkụzụ wee gbadaa jee na nando ije ebe a mbọsị m jere ụmụ agadi nwaanyị niile o na rama bịara chara achara isu a na ọcha onye a weta ma ndị na-eweta 1000 ma ndị na-eweta 500 ma emegide ghana must go ka m ji wee buru ego wee nawa obodo na-eme ya ụfọdụ obodo na-eme ya but anyị ụmụ nri eji etinye ego n'ọjị ee mana igbo na-asịrị ndị ọta ya na-ete mara asị ndị ọzọ etinye ya ga-ekwe tinye nne na-ebukọrọ ego nwa agụwara na m gwa ha na anyị ụmụ nri eji etinye ego na n'ọjị maka na ọ nri edozi n'obodo ọ bụ na mbụ na mbụ nwaanyị adịghị awakpo nwoke ọjị nwaanyị ama awa ọjị n'iru nwoke ọ bụ nnukwu nsọpụrụ ka m kwugodo ya ọ dị mgbe enwere that word nsọpụrụ n'ala Igbo na mbụ na mbụ ebe enye ụmụ ọkpụ ọjị ma ndị anụ anụ ndị inyom di ọjị ei mgbe gboo mgbe gburu gboo mgbe ụwa na-atọ ụtọ mgbe nwoke nwere nsọpụrụ ndị inyom di ma ụmụ ọkpụ na-eje kpọọ nwoke dimkpa ji ụlọ dimkpa ji asị ya biko bịa waala nna anyị bịa waala anyị ọjị but jezie na ala igbo niile jezie n'obodo ọbụrọ mụwa ọbụrụ ọrụ amaghị ekwu ọbụrụ ọrụ amaghị ekwu jezie na be unu jezie n'obodo na eji ụmụ ọkpụ ọjị ozugbo ozugbo o wetara ọjị kwa agwagwori ọjị ọ bụrọ m mere ya na ọ bụ mgbanwe anyị chọrọ ịdị more churchous than pope ee ndị igbo bidoziri iberibe mkpokwu wee bịawezi iberibe wee mezi- me- merụzie n'isi ee na anyị enwerọzi ife a na-akpọ nsọpụrụ nsọpụrụ na-achọ ịna na ana igbo kpamkpam so onye ọbụna dụba nwa ya ọdụ onye ọbụna dụba nwunye ya ọdụ ee na ndị Igbo nke enwekwe n'ife ka e preserve our tradition and culture enwe etu esi eweta ọjị ụmụ nwaanyị Igbo ka m na-ajụ m na-ayọ akpọ nwoke okenye nọnụ sị ya biko nna anyị bịa waala anyị ọjị na mbụ na mbụ ọ ya-abụ ewere ọjị ruo n'iru nwaanyị nwaanyị nọcha di ya na-enye nwaanyị ọjị o tozuru nwaanyị chiri iyom nwaanyị chizuru a na-enye ya ọjị mana eburu ọjị je ebe a nwa nwoke ka anyị weta ọjị si welu ọjị a wepụrụ nwaanyị mgbe ọka ka ya mere ka e gwara ụmụ nwaanyị igbo ejena baraks ka e gwara ụmụ nwaanyị igbo atana eke ọkụkọ mgbe ọsịsa ya mere ụmụ nwaanyị igbo je were eke ọkụkọ ga ka ife ụmụ nwoke na-eri eji wee sị nwaanyị atana eke ọkụkọ ya ma atara ha n'eke ọkụkọ anya chaa pam ebido wawa ma ọjị ibe ibe ibe ọkọtọ awụsa abata ọka ọkọtọ wee karịa ezinụlọ ọbụla n'ebe ọbụla niile so nwaanyị igbo etu a ka o si dịrị ụmụ ọkpụ na-ejikwuzi aka abụọ awa ọjị ọ bụrụ ọmụrụ amaghị ekwu ọ bụrụ amaghị akwụsị Em, ekene m gị daalụ n'okwu i tupere mana ka m jụkene gị kedu mgbe ọjị na-eji apụta ọ bụ sọsọ mgbe mmadụ bịara be mmadụ ka ọ bụ dịka asị na-enwe mmemme a na-eme ịnụ nwaanyị ichi ọzọ ịgba ọfala ọgba maka ọjị ga-eji wee pụta ọjị bụ isi omenala igbo dịka etu ha mba aka ji ọfọ mgburugburu eze ọdịnala na omenala igbo ya the archbishop ọjị bụ isi njedebe na ngwụcha omenala igbo ife ọbụla a na-eme na omenala Igbo ọjị apụtarọ ị ma na onye ahụ riri awọ ndị ụka kpanakwukwu ndị ụka kpanakwukwu ndị ụka iberibe maka na ịbụ na ị na-agba nkwụ nwaanyị i wetarọ ọjị ndị ọgọ gọọ ọjị i wetara ụmụ aja aja eya eya for you eya iberibe Ọjị bụ isi ngwụcha na isi omenala Igbo. Ife ọbụla ị na-eme n'ala Igbo, ị na-ebu nkwụ, ị na-echi ọzọ, ị na-echi eze, ee ị na-anụbata nwaanyị, ee ị na-agba nkwụ, ee ị na-eme mmanwụrụ. Ife ọbụla ị na-eme n'ala Igbo, ọ bụ na afụrọ ọjị ebe ahụ, eya eya ọ ndị iberibe, ee ndị obodo oyibo, ndị dọla, ee ndị dọla mezie ọ bụrụ anụmanụ. ndị je kpata dọla na-emezi ha ọ na-eme iberibe ee ị ma na ọ ndị iberibe na-eme ya bụ ife ọ bụrụ ndị igbo ndị igbo kakị ee ndị igbo kakị ọ bụrụ na m, o nwee ebe ọ na-abụ e jee dịka eje asị na m na-eji aṅara wee na-eme ọjị ọ dị mma aṅara ndị ụka kpanakwụkwụ ndị ụka kpanakwụkwụ ndị enwerọ akọ na uche ndị eriri eri ndị arrangee ndị amụma ụgha ee si na omenala ndị na-akọcha omenala Igbo ndị omenala Igbo Chineke mechara ọ dụ ka ife ọma ee omenala Igbo ndị ọcha na-achọ ka etịba ya esi wee bịa wee weta ife ọjọọ kịta onye ọbụla na-ekwu si na ife ha gwara anyị ma demokrasi ekụziri anyị ma ụka ewetara na ọ demon ife na ya practice democracy anyị nwa na ya practice democracy ekwensu krasi ife ife ewetara ife ọjị na-ekwu bụ gịnị omenani igbo kwụrụ ọtọ ka ọjị bụ ndụ na onye ọbụna bịara ebe ahụ ya ekete ndụ but ibe gị nchọ na ịdụ mụọ chọchọ da pọt ka ịkọde mụọ ọjị na ọjị bụ ife eji ekpelu mmụọ mana katikizim ndị katọlik ọ bụrụ na ị bụ onye katọlik a jụrụ na katikizim chukwu bụ gịnị chukwu bụ mmụọ ndị ọcha ma na chukwu bụ mmụọ chukwu ndị oyibo adịrọ iche nke anyị adịrọ iche chukwu bụ mmụọ ka ọ ya adịrị anyị mma so ọjị bụ ndụ ife ọbụla anyị na-eme anyị kwekwado ọjị onye ọbụla bụ onye igbo na-eme ife wetara aṅara bụ gịnị onye iberibe ndị eriri eri ndị asịba gbabago na a dịghị eyi gold mana pastọ wa ya eje ebe a tọọrọ ya red carpet o were private jet gaa ndị eriri eri Jizọs ọ na-agba how many chariots? Jizọs ọ na-agba how many ship? Jizọs ọ na-enwe how many banks ka o nwere mgbe ahụ? Jizọs ọ nọ na top world how many richest prophet that time ndị eriri eri aṅara ka ị ya ata rapụ ọjị eji eme omenala ọ dị mma ọ bụrụ na dịka otu anyị bịara be gị tata n'i nye m i nyere m ọjị ya bụ ọjị gbaa ịsaa ka ihe ọ bụ maka ndị amarọ na abịara m be gị unu nye m ọjị gbara ịsaa ọjị nwere ndaba ndaba ndaba m ọjị gbara asa ọ gbago ebe a o mego n'obi a a na-egbutere ya efi enwe worship master with the worship master that came from uh, uh, Port Harcourt and ọ nwere ọjị ebe a ọgba ịsa ọ pụtara ofu efi enwego the wedding master that came here even the worship master the worship master the worship master the wedding master all the avatars they bow before me for that ọjị gbara asaa mean na ọ bụ o mezuru emezu a na-egbulu ya ọjị gbaa asaa ihe emego kechie ya i kechie ya ị kpọọ ụmụnna gị i gbupụgodo ofu ọkụkụ wee gwa ha na ọjị gbara asaa i nwee ego ebulu i gbuo i nwee ego efi i gbuo efi anyị egbugo efi ugboro ole e nwere san bịara ebe a ọ nwere ọjị enyere m ya ọjị o nwere nnukwu nsogbu ọ na-ekpe ikpe Shell e wee sị na anyị eme gịnị na ọ mara ụlọ bi ya ọ bịara ebe a e wetara ọjị n'ime ọjị o weta ka a waa ofu ọjị ọ gbaa ịsaa o gburu efi anyị afụgo ya rinne ebe a e nwere one boy si south bịa o gotere ọjị ọ gbara asaa wee sị na eze na-elu ya na a na-akpọ ya okwu eze o wee sị m onye chee nye ya ya bụ business ya na-eme na south wee bịa nche sị ya chee na ọjị ekwugo okwu ihe weta efi gbuoro ala sị na eze a ebe a nara nna gị nna gị chiri eze gbuo gị mgbe ị dụ eight years na ya bụ eze abatago gaa chie eze ahụ ụjọ atụla gị ana ọ ga-achị ya niile sị na ọ ya nwụọ nwụrụ ya ọjị gbaa asaa bụ nnukwu ife n'ala Igbo mana ọjị na-agba ụzọ niile enwere ọjị ikenga mhm. enwere ọjị ifiri ifi kọwa ka o si wee dị ọjị enwere ọjị ifiri ifi nke nwere gbara ofu ma i nenekwa anya ị ya na-afụ ebe o si gba ofu ka ọ na-agba ime anya e nwee ọjị a na-akpọ ọjị ikenga ọjị ifiri ifi nwere ihe eji eme a na-arụ ọrụ ịma ụdị ọrụ a na ọrụ akara uri. ọjị ikenga na-agba one ọjị ikenga na-agba ịtọ ọjị ofu onye makwa na mmadụ naabọ adịghị agba ọjị ikenga e wee nwee ọjị afịa naanọ ụbọchị anọ nke eji ajụ ese ọjị wa ọjị ọ gbara ọgba ọjị ọbụla gbara ịnọ wa ọjị zuru oke ọjị ikenga ya ọjị zuru oke ya ọjị afịa naanọ mbọsị naanọ the, that is the four element the fire the air the earth and the air the four elements that ọjị eji ekwu okwu eji agọ ọfọ n'ala Igbo nwekwa ọjị nke ọzọ wa ọjị gbara ise ọjị ka m na-akọwa ọjị gbara ise wa ọjị uru uru ka akpa mana ọ na-enwe nwaanyị naabọ o nwee nwaanyị naabọ ofu nwoke tupu i were ya jụọ ese i were ofu nwaanyị a n'ime nwaanyị na nwaanyị naabọ tụpụ ofu nwaanyị n'iro wezielu ọ bụzie nwaanyị naabọ na nwoke naabọ i jụzie etu ọ kọwalụ gị nwoke naabọ na nwaanyị ma ọ ji ekwu okwu ịmarịa nke mma ha akụzi kịta ọjị gbara ise ọbụna ndị nne ise a na iyi ndị nne ise a na iyi nọ nso ụfọdụ oge ma na-azọkọwa ya sị na ọjị uru na ọjị ndị ise a n'iyi ọjị ọzọ bụ ọjị gbara isii ọjị gbara isii bụ ọjị ee ọjị okwu na ụka and ọjị ee na-enye nsogbu ma na nseke nọ n'ụzọ ọjị gbaa isii a na-enwe nwaanyị naabọ nwaanyị naabọ dụ n'ime ya ọ na-adụ nwaanyị ịtọ n'ime ya e were nwaanyị naabọ n'ime ọjị a gbara isii e jee tụpụọ n'etiti ụzọ ma ọ n'iru geeti gị before a taa ọjị ahụ ma ọ ya ozu onye ọ ị chịkọrọ ya wụfuo ọ bụrụ ezigbo ihe ma ọjị gbaa isii enwere onye nwere amara anya ọ ji ya emenwu ihe dị na ya ọjị na-agba dụ ka etu ọ mụwa eze ọfọ gburugburu Anaocha Nten Local Gọọmenti agbara awara m ọjị na nọ mgbe nwunye Obianọ ndubata nwunye Ojiọma na Anaocha Local Gọọmenti awara m ọjị ọ gbara iri Hmm. ile ọjị gbara iri awara m ya ọ dụ cameraed and videoed the representing every community in Anaocha Local Gọọmenti ọjị na-agba iri na anọ Hmm. ọ gbaziri eme gị gbaa anyị tọ a na-egbutere ya ife a na-egburu ya nnukwu ife na-abịa o bidoro iri na asaa wee ruo i- 12 wee ruo iri na anọ gabazia ọ nnukwu ihe bọt ọ sọ isii bụ nke a tụrụ ọmụ ebe nsogbu dị ọ dị mma jisi ike na-esonyere nwa nwa tv ebe anyị ga na-enwetara gị ntọala igbo na ka o si dị ekene m ụnụ daalụnụ